aa kalata tinachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani tsopano achimwene poyamba mulandire moni kuchokera kwa ife abale anu kuno kwanu ku nyasalande kaya mupeza bwanji mu tsiku la lero anzathuno ukamba za ife kuno kwanu ku nyasalande ayi ndithu moyo wabwino achimwene masiku akumapita basi Nanga titaninso chani? Momwe muja koma nanga tidzingokhalira kudandaula kokhakokha? Mulungutu chonchi ndiye kuti sangakondwe nafeyi. Chikulu moyo achimwene. Leronso bus zomwe zija zatsogola za khweze zandiguliranso sitampa. Pajatu ndiye ndakuuzani nkhani yabwino imene ikuyambika mwezi ukubwerawu wa September. Bus yatsopano. kupita ku mangochi kuchokera ku blantyre komanso kubwera ku blantyre kuchokera ku mangochi komatu ndiye anandiyimbira telefoni patuma uko che m'baluku komanso che misiteka kumakanjira uko komatu akondwa koopsa akuti kukhala sikoma kumeneku ulendo wa pakati pa blantyre mangochi Apa ndiye kuti basi watheka basi. Nawonso akufuna adzimva nawo mmene bus ya khwezi ikomera amwene, chombo cha pansewu, Wi-Fi, intaneti yaulere, akutobwanyatobwanya njira yonse. Ujeni, za chimanga zija zikadali momwe muja achimwene. Tidapempha kuti atsegule misika ya chimanga ya boma mitengo itsike, komatu ndiye kunali kunyinyirika zochitika zake. Kumatipatsanso mantha kuti koma inu mwatidi chimangacho chilipo ngati mmene mwakhala mukunenera muja? Ayi musadandaule, tinacho mpwechepweche, ngambwingambwi basi. Komabe kaya sitikudziwa kuti zinthu zitithera bwanji. Ifeyo obwatasa tinakuuzani kale paja maganizo athu achimwene. Kwathu kuno timadziwanso kuti ndatindikati nsima ndi imene anthu timaiponya patsogolo kwambiri. Munthu aliyense wosewera ndi nsima ndiye kuti akusewera ndi moyo wa manyasa. Nchifukwa chake mukuona kwathu Titi nzeru tathu topereweratu timaona ngati nkhani ya chimanga yokhayi bwezi pali timalamulo tokhwima pakagulitsidwe kake achimwene. Izi zosiyira anthu ena ake okha kuti adzichita malonda ogulitsa chimanga ife nkumakhala patali kumaonerera ayi ndithu ndiyosagwira ikhoza kutionongera mbiri achimwene. Lero lino chimanga ndi chokwera molapitsa. Anthu akudya mipama, nyika ndi zinthu zina zochita kukumba pansi. Ndithu, zinthu ngati izi zimayenera kuti zidzambatutse anthu ena ake ayambe kuona zinthu mosiyana. Anthu ena ake amayenera kuti pakadali pano akhale pakalapakala, kuthamangathamanga, aone zikhala bwanji. M'malo mochita makani kudzilimbitsa mtima kuti iyayi, kuno chimanga ndi ngambwingambwi, osadandaula obwantasa, Chitikwana chimenechi nde ife tikumati tikaona tsogolo kuona miyezi ingapo imene imavuta kwambiri chakudya kutsogoloko tikumakhala ndi nkhawa achimwene. Ndithudi tikumachita zinthu zathu mochedwa, kulekerera zinthu zifike kaye povuta, madzi afike kaye m'khosi. Lero misika ndiye tatsegula inde, komatu simungakhulupirire achimwene, omwe aja akumatisenda chikopa tili amoyo aja, omwe aja! akumatigulitsa chimanga ngati tikugula chitsulo cha ndege aja ndi omwe ajanso amene akupeza mpata ogula chimangacho ku misika imene mabwana atitsekulira. Pano akuchita kunyadira kuti ee ulendo uno munga wadza ndi mafinya omwe, sitikaodanso chimanga kutali kwambiri, chadza m'khonde, tidzingotumiza gulu la anyamata awa akusowa chochita awa kukaima pa mizere, aliyense akagule kachibinyira kake basi adzibwera nacho pa gulosale pano. Chomwecho chotchipacho chogulidwa kumsika wa bomacho chomwecho tidziwapala mamba manyasawa adziwe moyo siophweka umalira azinga lume phula mtenga ndi akadziotche agulugufe ozimisa koloboyi ayamba kugulitsa chimanga inde koma palibe kutetezedwa kwa makosana awa akathyali omakagulanso chomwecho ndikumatikwereranso ayambapo kutigulitsa chimanga inde koma mabwana akumisika achimangawo ayambaponso kuchita zawo zija kumatilambalala, kugulitsa amalonda chifukwa akumachita kena kake, iya ife akafansiyanjife kumangotibwatika nalo bodza ayi abwande eh, chimanga chinabwera chochepa ndiye chatha eh, koma koma akuluakulu chatha bwanji mmesa takuonani mukutsisa posachedwapa ndiye chatha kale nthawi yomweyi umva eya chatha akunama akusungira nzawo amalonda abwera pakati pa usiku adzatenge matumba matumba basi azikatikwereranso kuti khapa nayo mitengo. Kwathu kuno zafikano posakhala bwino. Malonda aliwonse ayamba kumangodutsa m'ma bulaki maliketi basi. Chilichonse tayamba kumangogula pa bulaki maliketi basi. Mabwana kumpandoko amayenera kukhala pansi ndi kumaona kuti kodi n'chifukwa chani zinthu zofunikira zomangopezeka pa bulaki maliketi basi, misika yovomerezeka kumapezeka kuti kuli chete chete? Tikangokamba za nkhani ya ndalama zakunja achimwene, forest zija timakhala kudandaula zija kuti kwathu kuno eh, kulibe ndalama zakunja eh, zinthu zativuta kwabasi sizikuyenda koma kupita pa anyamata aziboliboli kwathu konkunotu ali nazo ngambwingambwi kusintha ndalama zakunja ma forestiwo tsiku ndi tsiku kumadabwanso kuti ah kodi anzathu muzitenga kuti mmalo moti tione kuti kodi nkhani zimene zikuyenda bwanji pamene pali pofowoka ndi pati ayi ndithu tili phee kumangodandaula kukhazikitsa mfundo zathu zokhwima zimene mapeto ake zikumafinyanso anthu wamba osalakwa ndi kumathandizirabe kuti misika ya bulakiyi idzipitirirabe kumadandaula mafuta eh koma mafuta akusowa mafuta a galimoto kumapita kumalo omwetsera mafuta kulibiretu mafuta koma ndithu wina wake chapambali pomwepotu watsegula malo omwetsera mafuta akeake, mafuta omwewo amene pa filing'ipo palibewo, wina wake ali nawo ngambwingambwi akugulitsa pa mtengo wa bulu, ali phee! Aaa, inu, awo oyenera kukhala ndi mafuta a gamotowo alibe, koma iwe venda wamba uli nawo ngambwingambwi, ukuwatenga kuti? Akuti, madala, kumachenjera pa tauni pano, life ndi ntchoo-ntchootu basi. Mabwana, zoterezi ndi kumangozionerera basi, ali duu! osachitapo kanthu. Lero lino misika ya bulaki yogulitsa mafuta a gamoto ili paliponse. Anthu m'makwalalamu anasiya kalekale kuchita bizinesi zawo za nthawi zonse za zibwente, fizesi wa malambe, kaya a mwandzidzimutsa, anasiya kalekale kugulitsa. Pano aliyense akugulitsa mafuta a gamoto. Ena akumakulunga m'timapepala, kumachita kutumbula ngati tikakazingira ndiwo. Ali phee! Palibeponso wathupsyathupsya, achimwene. Zawo zili pabwino basi. Ngozi nkumachitika zokhudza moto oyambika chifukwa cha mafuta a gamoto. Koma ayi ndithu osatekeseka anthufe kumangoyang'ana basi. Ndikamaona zonsezi achimwene ndimadzifunsa kuti koma inu dziko lathuli likulowera kuti? Nchifukwa chani koma adindo angokhala chete osafunapo kulankhulapo chilichonse kapena kuchitapo chilichonse? Ifeyo timaona ngati aja alonda am'mizinda aja, a City, aja amanka nalanda azimayi osalakwa nthochi zawo aja, kumanka nalanda zikhwiya zothira kanyezi, amene aja nthawi ngati ino imene anthu akumangogulitsa zinthu zofunikira ngati mafuta a gamoto kumagulitsa ngati akugulitsa mandasi, timaona ngati nthawi yomalanda zinthu ngati zimenezi inali imeneyi? Kapena mwina tavomereza kuti katundu ofunikira ngati mafuta a gamoto, basi aliyense adziyala pamtetete ngati kanyenya wa nsomba ogubuduza mu ufa wa tirigu? Kodi basi tavomereza kuti moyo wathu ukhala umenewu basi? Achinyamata athu nkumangoledzera tsiku ndi tsiku, mowa nkumangogulitsidwa paliponse, opandanso lamulo lililonse. Tiana ndi tiana amangogula mowa ngati akugula firizesi wa malambe, ali phee! Kumapita kusukulu ali topitopitopi. Koma kuti tikuumba Nyasaland otani kwathu kuno? Nchifukwa chani adindo angokhala chete? Kodi awa ndiye simavuto kuti adindo angalowelepo? Kapena mwina nchifukwa choti mavuto ake akukhudza kwambiri obwantasafe ndi agulu lathu, amvimvi enieni omanidwa mapiko? Nanga za kusowa kwa mafuta a gamoto mabwanawo ziwakhudza ngati? Akatisowa ifeyo awa mabwanawo amapezeka, za forex, ndalama zakunja kuti zikusowa zikumawakhudza kwambiri ngati ifeyo ngati? Ayitu, iwo akazifuna ali ndi anzawo amawathandiza, amapita kunja opandanso zovuta. Za chimanga ndi mankhwala m'zipatala ndiye siziwakhudza n'komwe. Kuzipatala kumene amapita mankhwala amapezekako mosavuta. Chimanga anasiya kalekale kudya, akuti chimawabweretsera matenda a shuga. Ali ndi tawo tizakudya tabwinotabwino. nchifukwa yake tikamakuwa kuti koma abale kunotu kuno amakhala avala chiwairesi cha mmakutu akuyimba nyimbo yawo aye aye imafuna kondwa life m'bale wanga